Amalawi tamvetserani audio iyi pamene a mcp akupitirira nkhani zawo zosambwaza koma ine kaya ndinakhalika bwanji anthu amene anandipanga nkhanza sindimamvera chisoni ineyo sindikudziwa kuti ndinalengedwa bwanji na munthu amene ine anandipanga nkhanza sindimamvera chisoni anthu awa ndi anthu amene they misled the malawians ndipo tikamayang'ana ku nkhani ya journalism ku malawi pali zambiri zimene tikuyenereka kukonza ambiriwa ndi ma politicians amene nthawi zambiri amagwira ntchito ija in order kuchiphula not to say the fact or to say the truth they misled us these people panali zinthu zambiri zimene amayeneka kupanga clarify zimene achakwera amapanga ineyo i can't remember nthawi imene anthu amenewo adalembako nkhani ya chakwera wapanga misewu chakwera ulimi ukuyenda tonchi chakwera zikutere chakwera this chakwera that kunali kungopanga mislead amalawi ndipo amalawi ambiri pakadali pano ali m'mavuto ambiri mavuto osiyanasiyana amene akukudutsana nawo akukumana nawo chifukwa cha anthu amenewa iyeyu brian banda achina cathy maulidi ineyo ndimaona ngati kuti tinene kuti iyeyu brian banda ndi nza- ndi azinzake aja ku times achina cathy maulidi panopa awo aja akudyerera ali m'maufulu koma wina wake akuvutika chifukwa cha mistake imene anapanga anthu amenewa ine ndimaona ngati kuti ku, ku, ku, ku nkhani ya utolankhani uku this uh, thing is supposed to be independent atolankhani amayeneka kukhala independent samayenereka kumayima mbali ya zipani kapena boma anthu amenewa akanakhala kuti amakhala independent kapena kuti samayuza ma feelings awo wapha- kuphatikiza ma feelings awo ndi ntchito sibwezi panopa pakupezeka kunena kuti zinthu zambiri zikusokonekera mdziko muno they are the one who rebranded dpp kuipanga rebrand kuti ibwerere mboma ndipo ineyo chifukwa cha anthu amenewa panopa anthu ambiri ali m'mavuto anthu ambiri aluza zintchito alimi akuvutika mizimu yonse ija sikuti ingangokhala chete basi nkumangoyang'ana kunena kuti aya ifeyo basi ndife zisiru amadandaula anthu ineyo ndinaphunzitsidwa mchipembedzo cha chisilamu kunena kuti usamapange mistake pa munthu pa mzimu wa munthu woti afike pokhala pansi nkumakudandaula kapena afike popita pamaso pa mulungu wako nkukatchula dzina lako nkumakudandaula nauzidwapo zimenezo ndi zoletsedwa timayeneka tizapewa mamistake amenewo anthu amenewo ayi ine sindimamvera chisoni ndipo chisoni chawo ndilibe ndi anthu amene anatipanga mislead ndipo ndi anthu amene akanakhalabe kuti kaya ali moyo they could be continuing misleading people ku malawi kulibe atolankhani ku malawi kuli anthu andale in the name of journalists honestly speaking chakwera anapanga zinthu zambiri zimene zimayenera kuti zizilembedwa ndi kuzipanga clarify achakwera apanga zakuti achakwera atere achakwera apanga izi apanga izi koma nkhani inali ati hot current hey, hey, hot current hey, hey. pano hot current ijano tsopano inatha yatha panopa ndi cold current current palibe chimene chikuchitika ku times mavuto onse amene anthu akukumana nawo pano mene ine sindimamvera chisoni munthu amene anandipanga nkhawa ino akuti chifukwa chakuti dziko lasintha ndiye mukaona nkuona kwanu kodi pakali pano nkhani imene yokhuza ndi kuchita zinthu poyera mukuyiona bwanji? Zikuchitika motani? Nanga adindo aphunzire zotani pa nkhani imeneyi yokhudza ndi kuchita zinthu poyera? Imakhala ikuvuta koma ndi nkhani yofunikira kwambiri. Mwina pamenepa mutambasule motani? Munthu aliyense padziko amafuna chilungamo chitachitika. Munthu aliyense padziko amafuna zimene akuganiza achite. Ndiye tikaona kolingana ndi mmene zinthu zikukhalira, tikutha kuona kunena kuti sichophweka, sichapafupi kuti anthu apeze chilungamo. Ndiye kunena kuti tikuziona bwanji, adindo achite bwanji kuti anthu adziwe chilungamo, anthu apeze chilungamo. Chimene chikuvuta ndi chimene chikhoza kusausa kwambiri ndi kuti ah, akufuna anthu olungama, akufuna chilungamo. Koma tsono pa nthawi imene tikunenayo, chilungamo chivuta. Komabe ndi chimene anthu akuyembekeza. So ngati anthu akuyembekeza chilungamo ndiye chilungamocho sichikupezeka, zotsatira zake ndiye kuti ndi nkhondo, chifukwa palibe amene afune kuti ah, ah, chuma chake chitayike padera pamene iyeyo akudalira chumacho, amadalira nthawiyo, akudalira zinthuzo, ndiye ndikufuna kunena kuti apapa mpofunika kuti china chake chichitike kuti dziko lino lidziwike. kuti ndiwopa mulungu kapena ayi ndiye adindo ntchito yawo ndi kukonza malamulo ofunikira abwino amene angathandize kubweretsa mtendere ndi bata pakati pa anthu ngati adindo atalephere ntchito imene iyi komanso ogwira ntchito yotanthauzira malamulo uh, imene amaigwira a court kwa anthu ng- ngati anthu saphunzitsidwa bwino ndipo satha kuwafotokozera bwino nkhani ya chilungamo zotsatira zimene zingakhale pamenepo zikhala zoopsa kwambiri ndipo tiyembekezere kuti mdziko lathu la mtendereri lizafika nthawi yonena kuti zinthu sizakhala ngati mmene tikuwonera Posachedwapa zinthu zisintha mdziko muno. Chilungamo chidzakhala chosowa chifukwa tikufuna kupeza malo a wina wake nde ineyo ndikaona ndikuona ngati nkofunikira kwambiri. kuti boma ndi atsogoleri amene tili nawo ayang'anitsise nkhaniyi ndipo ndipo ayikambirane mozama kuti ipindule kupanda utero ndiye kuti nkhondo siyitha ndipo yikhalanso mpaka nkhondonso yachiweniweni chifukwa chakuti Aliyense adzafuna kuti chilungamo chiwoneke, chinthu chake akhale nacho, zinthu zimene iyeyo anagula zikhale zake, zisapasidwe kwa wina aliyense popanda dongosolo labwino. Ndiye zimenezo nzimene zikhale zikuvutitsa. Ndinenetse pano. kuti iyi ni nthawi yovuta, ni nthawi yowawa, ni nthawi yosautsa imene anthu osiyanasiyana ayenera kuti ayidziwe ndiponso ah, ayione kuti akhoza kuchita bwanji kuti zawo ziyende bwino koma apobi ndiye kuti zinthu zisautsa mdziko muno posachedwa pompa Akuti apo bi zinthu zikhale eh, zili kusautsa posachedwapa, nkumatero kuti adindo akuchita mokwanira polalikira komanso kudziwitsa mzika kuyipa eh, kokhudza ndi nkhani zimenezi zakatangale ndi ziphuphu. Nanga mukaona masomphenya wathu kutsogoloku Kodi tikuyenera titani? Chifukwa ah, nkumafunsa kuti pakati pano tizikambabe nkhani ngati zimenezi kapena mwina pamayenera kuti pakhale kuti pali msintho. Eh, Nkhani imeneyi imavuta bwanji, imakula pati imeneyi yakatangale ndi ziphuphu. um, chimene ndikhoza kufotokoza kolingana ndi dziko lathu la malawi ineyo ngati Mmalawi amenenso wakhalitsa mu dziko lino, ndikhoza kunena kuti atsogoleri ndikukhulupirira kuti sanachitebe mokwanira kuti anthu ah, ah, akhoza kusungirana bata ndi mtendere wina ndi mnzake sizinachitikebe kokwanira Ah, nkutheka kuti a, atsogoleri wena analekerera kwambiri atsogoleri wena anayesesa koma mwina anthu sanamvetse amaona ngati kuti atsogoleriwo uh, ndi amene apangisa kuti zinthu ziyipe koma ndifuna kunena kuti uh, ubale wa munthu ndi munthu mnzake mdziko muno ngakhale pakali panopa suli bwino kwenikweni ndipo zapangisa kuti anthu ena awone kuti atsogoleri wena ndiwolephera atsogoleri wena ndiwochita bwino ndiye ndikufuna kunena kuti chofunikira kwambiri chimene atsogoleri amayenera kuchita kapena chimene ayenera kuchita pakali panopa ndikuonesesa kuti malamulo akutsatidwa. Chachiwiri n'choti ayenera kuonetsetsa kapena tionetsetse kuti atsogoleri asatenge mbali ya zinthu zimene mwina sakuzidziwa bwino. Chachitatu, atsogoleri aonetse kulimba mtima kuti malamulo agwiritsidwe ntchito moyenera. kuti chilungamo chimveke, chioneke, chitsatiridwe ndi anthu onse. Chifukwa tikaona tipeza kuti anthu ambiri amene mwina chilungamo chavasempha chifukwa chakuti atsogoleri sanachite bwino, amenewawa. apangisa kuti nkhondo ikhale ikhalepo pakati pa munthu ndi munthu mzake chifukwa chilungamo chasowa kuti amene angatsate chilungamo ndani pakati pa anthu sono izizi ndikunena kufuna kulankhula kuti chipwirikiti, nkhondo, kuyambana, udani zimene zikhoza kubwera pakati pa Amalawi zikhoza kubwera chifukwa chakuti mbuyomu atsogoleri analekerera kwambiri kuti chilungamo chikhalepo, chilungamo chisatidwe, chilungamo chimveke bwino kuti anthu a dziko lino amene ali m'dziko muno ngakhale amene uh, anali kunja kwa dziko lino asatire chilungamo Bakili Muluzi News TV. Kumbukirani kupanga subscribe kuti muzilandira nkhani zosiyanasiyana zomwe tizikukonzerani pano. Tiyeni tikumanenso mu video yosatirayi zikomo.